silamɛw bi ni alahu taala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya mun de kan o de ye lajarabili ye ni arabuw ko a ma al ibtila lajarabili nka an bɛna kuma lajarabili nin kan cogo di an bɛna an filɛlikɛlaw lalɔnniya mun de ye lajarabili ye lajarabili yɛrɛ ye fasɔn jori kuranɛ yɛrɛ ka lajarabili yɛrɛ fɔ an ɲɛna cogo di ni alahu taala k'i lajarabili yiriden jumɛn de bɛ falen ka bɔ lajarabili la n'an ko a ma ko a nafa o kɔfɛ ni lajarabili benna adamaden kan adamaden kan k'a minɛ ni mun de ye silamɛw ni alahu taala sɔnna an ya baro bɛna bori fɛn min kan television albayani ɲɛfɛ emission na min ye que dit l'islam silamɛw n'i k'a mɛn ko lajarabili al ibtila arabukan mɛnbagaw fɛ o kɔrɔ de ye cogo di o kɔrɔ de ka adamaden nanzara ko a ma ko k'i esaye ka filɛ ka examen k'i kun ka filɛ k'i lahala filɛ i bɛ min fɔla da la ani min b'i dusukun na est ce que kelen don wa alahu taala bɛ adamaden lajarabi min b'a a bɛ min fɔ la ani min b'a dusukun na n'i lajarabila min b'i dusukun na anw adamaden minnu tɛ dusukunnako lɔ a bɛ lankɛnɛya anw ye alahu taala bɛ adamaden lajarabi n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah e le ko ko tigi si tɛ yen min bato bɛ mɔgɔ nafa fo alahu subahana wa taala ka tila k'a yirara k'a fɔ muhammadu ko alahu taala ya jɔn don a y'a taala ya ciladen don ko e limaniyala ala ma e sɔnna ala ye e k'a to ala ye ala tɛn'i to ten dɛ alahu taala bɛna ka n'i lajarabi ka filɛ e ka kuma min fɔ i da la est ce que tiɲɛni yɛrɛ la a b'i dusukun na ten wa alahu taala bɛna ka na lajarabili dɔ la i kan a b'i lahala filɛ k'i cogoya filɛ n'i sabatila ala ɲɛsiranya kɔ an b'a fɔ i ka min fɔ i da la ja o kelen de b'i dusukun na n'an k'a jateminɛ an b'a ye ni mɔgɔ minnu bɛ taa kalan kɛ yɔrɔw la u bɛ kalan kɛ ni san banna u bɛ examen kɛ karamɔgɔdenw kun k'u filɛ jɔn bɛ kalan kɛ la jɔn tɛ kalan kɛ la jɔn bɛ kalan kɛ jɔn tɛ kalan kɛ jɔn k'a faamu jɔn m'a faamu o tɛ se ka lɔ fo ka lajarabili dɔw kɛ ka examen dɔw kɛ ka adamadenw cogoya lɔ ala y'an dɛmɛ dɛ hali ni ile tagala yɔrɔ dɔ la ko ile bɛ baara ko la ko n b'a fɛ ka baara kɛ o bɛ mun de kɛ o b'a fɔ ko a ye na fɔlɔ an bɛna kɔnkuru k'u kun o kɛkun de ye mun ye an b'a filɛ mɔgɔ minnu ko k'u bɛna baara kɛ o la n'u ka ca de ye i lɔ an bɛn'u filɛ est ce que u bɛ baara min kɔ nin a lɔni b'o la wa a lɔni t'o la wa examen bɛ kɛ i kun k'i lahala filɛ k'i cogoyaw fana filɛ silamɛw o le ye ka adamaden lajarabi ka examen k'a kun k'a lahala filɛ a ni Alahu taala yɛrɛ cɛla bɛ cogo min na aa Ala y'an dɛmɛ dɛ silamɛw u b'a fɔ o ma ko lajarabili lajarabili fana Alahu subahana wataala ko an ma kuranɛ kɔnɔ cogo di kullu nafsin zaikatul maut wa nabluukum bisharri wal khayri fitnatan Alahu taala ko danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛna saya nɛnɛ nka ne Alahu taala bɛna adamadenw lajarabi ni hɛrɛ ye ka tila ka adamadenw lajarabi ni juguman ye silamɛw Alahu taala kumakan kɔnɔyɔrɔ la jaa an b'a lɔn ko lajarabili ye fasɔn fila a hɛrɛ bɛ yen a hɛrɛ tanamana bɛ yen ala b'i lajarabi ni tɔɔrɔ ye ni sɛgɛ ye ni hami ye ni jɔrɔ ye a fana bɛ tila k'i lajarabi ka hɛrɛ dereke don i kan na Alahu taala b'i lahala filɛ a b'i cogoya filɛ ɔhɔ ne ka tɔɔrɔ min la n ya jɔn kan ko ale bɛ ne Alahu taala fɛ ala bɛ i filɛ sisan i bɛna kɛ cogo di i bɛ n'a kunbɛn ni mun ye e bɛ n'a kunbɛn ni sabari ye wa i bɛ n'a kunbɛn ni dusukasi ye wa i bɛ n'a kunbɛn ni mun ye silamɛw o le kosɔn n'an ko an bɛ ala fɛ ko an sɔnna ala ye a ye Alahu taala kumakan filɛ kuranɛ kɔnɔ ee silamɛw ala subahana wataala b'a fɔ an ɲɛna cogo di a hasiba nasu an yutaraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun ɛɛ ko a bɛ adamadenw kɔnɔ ne Alahu taala bɛ n'u ye k'u to yen wa u y'a fɔ k'u sɔnna ne ala ye u k'a to ne ala ye ne Alahu taala t'u lajarabi wa ɔn Alahu taala ko n'i k'i sɔnna ala ye n'i k'i k'a to ala ye Alahu taala bɛ n'i lajarabi silamɛw nin Alahu taala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ an ko an bɛ masa min fɛ ko an sɔnna ala min ye ala ka kuranɛba min d'an ma Alahu taala bɛ kuma na ala ko a b'adamadenw kɔnɔ n bɛna a ye k'a to yen wa a y'a fɔ ko a limaniyana ne Alahu taala tɛna a lajarabi wa ee silamɛw ala bɛna an lajarabi dɛ nka a bɛ k'a sugu jumɛn ye walahi Alahu taala de b'a lɔn i b'ala dali le su ani tere n'ala bɛ n'i lajarabi a kana lajarabili la i kan min bɛ kɛ sababu ye ka limaniya bɔs'i la n'o tɛ ala kumana kuranɛ kɔnɔ dɛ n'ala de kumana ala t'a dakan sɔsɔ abada a b'adamadenw kɔnɔ o ne Alahu taala bɛ n'u ye k'u to yen wa u y'a fɔ u sɔnna ala ye u k'a to ala ye aw bɛ min fɔ a da la ne ala tɛ n'a to ten aw bɛ min fɔ la n bɛ n'a lajarabi ka sɛgɛ dɔ la aw kan k'a lahala filɛ o de kosɔn an y'an hakili to nin yɔrɔ la fo ka tɛmɛ a dan kan n'an ko an sɔnna ala ye an k'a to ala ye a ye jija ala mana ko o ko la jɔni kan a y'a fɔ ko Alahu taala don n'o kɛla don aa alahu taala yɛrɛ b'a lɔn nin ko a bɛ ne ala fɛ ni sɔnna ne ala ye a ma ne alahu taala a man ko ɲuman dɔnbaliya silamɛw an bɛ émission min na que dit l'islam an ne bɛ kumana fɛn min kan o de ye lajarabili ye aw minnu nana an ta sira la e ala ye limaniya d'an ma dɛ silamɛw nin alahu subhanahu wa taala kumakan ye alahu taala ko a bɛ n'an lajarabi n'an ko an sɔnna ala ye an k'a to ala ye silamɛw a ye alahu taala kumakan filɛ kurannan kɔnɔ tuguni a kana silamɛya kɛ fɔndala ye n'i le ko n bɛ ala fɛ n sɔnna ala la n k'a to ala ye wala ala bɛ n'i lajarabi i bɛ min fɔl'i da la est ce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a sel'i kɔnɔ wa ala tɛ n'i to ten dɛ a b'i lajarabi a ye alahu subhanahu wa taala kumakan filɛ ala ko an ma kurannan kɔnɔ cogo di wa lanabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarati ala kumana dɛ a ko jɔnw n bɛna a lajarabi n bɛna a lajarabi ni mun ye ni siranya dɔ ye n bɛ tila ka a lajarabi ni kɔngɔ ye ka gbɛlɛya bila aw kan ka kɔngɔ dereke don aw kan na suman tɛ sɔrɔ n bɛ n'a filɛ a bɛ na ne alahu taala ya lajarabili nin kunbɛn cogo di e ye silamɛw nin ye masa rahamanu kumakan ye dɛ n'an ko an bɛ ala fɛ ala b'an lajarabi dɛ o de bɛ fɔla an ɲɛna nin ala fɛnɛ bɛ n'an lajarabi k'an ya nafolo nagasi wariba b'i kun wagati min na alahu taala bɛna wari nin bɔs'i la ala bɛ sigi k'i ya i bɛna mun de kɛ i lahala bɛna kɛ cogo di lajarabili nin i bɛna kunbɛn cogo di silamɛw n'ala kumana ka ban ee an de tɛ sɔn ala ye an t'a to ala ye mɔgɔ caman bɛ yen bi ni alahu taala k'u lajarabi nafolo la limaniya bɛ bɔsi a la n'ala k'a lajarabi nafolo la limaniya bɛ bɔsi a la ee an y'an hakili to nin yɔrɔ la dɛ ala le de kumana o wa naqsin min al amwali n bɛna a lajarabi a ya nafolow la k'a ya nafolow nagasi ka tiɲɛni don aw kun n bɛna sigi n bɛ aw filɛ aw ko ne ala n bɛ se ko bɛɛ la aw ko ne masa min tɛ dɛsɛ ko la ne alahu taala bɛ n'i ya nafolo nagasi n bɛ n'a filɛ i kumakan bɛna kɛ cogo di o ye silamɛw n'an kɔni ko an sɔnna ala ye an k'a to ala ye ala bɛ na an lajarabi dɛ e ye silamɛw anw de ye ɲɛnamaya kɔnɔ yan ka adamaden lajarabi nafolo ta nagasili ye silamɛw daga wulila sonkalama ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mankan ye sabari bɛ bɔsi a la a bɛ kuma kolon sugu bɛɛ fɔ nin tɛ gbansan ye dɛ dɔ le donna wo nin kɔnɔ yan a k'a ɲɛɲini k'a ya nafolo tiɲɛ e le ko i bɛ ala fɛ ala le de kumana i le fɛ ko n bɛ n'i lajarabi ka nafolo nagasi nafolo tigi le ala ye o nafolo min bɛ i le bolo i ta tɛ o alahu subahanahu wa taala ta lo ni masa ko a bɛ n'i lajarabi i jija i bɛ hakili to nin yɔrɔ la nafolo mana kɛ cogo o cogo i bɛ hakili to a la dɛ ala y'an dɛmɛ silamɛw an bɛ emisɔn min na cœur de l'islam an de bɛ kumana fɛn min kan o le ye lajarabili aw minnu nana an tasira la telewisɔn alibayan ɲɛfɛ aa ala ye limaniya d'an ma dɛ an b'an hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ ko n bɛna a lajarabi ni nafolo ta nagasili ye anw de bi nafolo kɛla sababu ye ka limaniya bɔsi caman na nafolo kɛla sababu ye dɔw ka sinji tigɛ nafolo kɛla sababu ye dɔw ka balimaya juru tigɛ ni alahu taala ka jɔni lajarabi a ya nafolo la silamaw a bɛ sɔrɔ ka adamaden ya limaniya lɔn limaniya b'a la wa limaniya t'a la wa silamaw a bɛ sɔrɔ k'a lɔn dɛ e aw yɛrɛ y'a jate minɛ kɛ dɔw bɛ yen ni dɔrɔmɛ fila tununna bon kɔnɔ dɔrɔmɛ fila tununna yɔrɔ dɔ la a bɛ cogo di ala y'an dɛmɛ dɛ silamaw alahu taala bɛna an lajarabi an ya nafolo la dɛ ka nafolow nagasi a b'i filɛ e le k'i sɔnna ala ye i k'a to ala ye ala ko n bɛ n'i lajarabi k'i ya limaniya degré filɛ ɔɔ n sɔnna ala ye da la i dusukun na can lo wa e silamaw ala y'an dɛmɛ dɛ ala bɛ tilan ka an lajarabi wal anfusi ala bɛ an lajarabi ni saya ye tuguni a b'i teri gbɛlɛn minɛ i la mɔgɔ min kanu ka bon i ma fo ka tɛmɛ alahu taala bɛ tila k'o minɛ i la a bɛ sigi a b'i filɛ sisan ala ko n bɛ se ko bɛɛ la e sɔnna ala ye e k'a to ala ye mɔgɔ min kanu ka bon e yɔrɔ fo ka tɛmɛ ala nana o minɛ i le la alahu taala bɛ n'i kuma cogo filɛ sisan e bɛ n'a di ala ma wa i bɛna a kɛ cogo di silamɛw he masa nin kumana n'anw ne ko an bɛ ala fɛ ko an sɔnna ala ye ko an k'a to ala ye kurana nana kurana bɛ kumana n'an ko an sɔnna ala ye ala bɛna an lajarabi dɛ silamɛw nka anw ya bi tele kɔnɔ yɔrɔ la ni alahu taala ka dɔw teri gbɛlɛ minɛ ale yɛrɛ jigi sɛmɛnin bɛ mɔgɔ min na ɲɛnamaya kɔnɔ ko nin de n ya ko bɛɛ ye or k'an kan k'an jigi sɛmɛ ala le la n'i k'i jigi sɛmɛ adamaden dɔ la n'a tɛ yen lon min na kuma bɛ cɛya dɛ e le ko nin de ye ne ya ko bɛɛ ye ni nin tɛ ne ya bon tɛ sara ni nin tɛ n ya ekɔlikow lɔla ala nana o ta ala bɛ sababi kumakan filɛ i bɛna la ala ka wa ou bien i kumakan bɛna kɛ cogo di e silamɛw n'an ko an bɛ ala fɛ ko an sɔnna ala la ala bɛn'a lajarabi dɛ a bɛ k'a sugu jumɛn ye walahi mɔgɔ si t'a lɔn ni ala subahana wa taala tɛ ala kɔni ka dɔw le fɔ an ɲɛna kurana kɔnɔ yan n bɛn'a lajarabi ni siranya dɔw ye k'a lajarabi ni kɔngɔ ye ka tila k'a lajarabi ni nafolo ta nagasi ye ka tila ka a lajarabi ni ni fana ta minɛni ye a ma ban dɛ wa samarati ka tila ka a lajarabi k'a ya yiridenw nagasi i bɛ sɛnɛ kɛ a tɛ ɲa i bɛ taa nafolo don sumankisɛ la i b'a da dugukolo la n'a falenna a bɛ tiɲɛ yiridenw bɛɛ bɛ tiɲɛ tumu bɛ don o la o bɛ tiɲɛ alahu taala bɛna forotigi kumakan filɛ sisan ala le bɛ suman falen forotigi tɛ dɛ ni ala kumana n bɛn'i lajarabi ile min kɛla sɛnɛkɛla ye k'i bɛ ala fɛ k'i sɔnna ala ye n bɛn'i ya foro nin n bɛn'a tiɲɛ e bɛna n jaabi cogo di forotigi tɛ suman falen na sɛnɛkɛla dan de n ye misiw ta a ye dugukolo wuli dugukolo mana wuli n bɛ suman don a la ka taa la ka sunɔgɔ jɔn de bɛ suman falen na ala subahana wa taala ala b'o le fɔ an ɲɛna dɛ sɛnɛkɛla lanin bɛ sunɔgɔ la lɔgɔkun kelen lɔgɔkun fila a bɛ taa foro la a bɛ taa a ye suman falenna suman falenna ale lo wa ale tɛ dɛ ala le k'a falen ala b'o le fɔ an ɲɛna wa sɔbabna alahu taala le ka jigili kɛ foro nin kama an sɔba ka ji jigi foro kan dugukoro kan dugukoro magayala summa shakakna al arda shaka alahu taala ka dugukolo ci suman falenna ka bɔ dugukolo la jaa sɛnɛkɛla t'a falenna ala le b'a falenna masa min b'a falenna a ko tumana min na n'i ya foro ɲɛna wagati min na dɛ yiridenw mana den ka suman den n bɛ tiɲɛni don sumankisɛ nin na n bɛ tiɲɛni don yiriden nin na a bɛna sɛnɛkɛla kumakan filɛ sisan a bɛna mun kɛ ka nin jaabi a bɛna alaw taala ya kuma kɔsegi ka ɲa wa a bɛna miiri mun ma a bɛna kɔsegi ala ma wa ou bien a bɛna kɛ cogo di dɛ ee ala y'an dɛmɛ dɛ o lo kosɔn ala subahana wa taala a bɛna kuma laban ni mun ye wa bashiri swabirina silamɛw n'ala sɔnna an da bɛna s'o ma lajarabili mana la silamɛ kan a kan k'a minɛ ni mun de ye o lo kosɔn a ko ye sabaribagaw nisɔndiya

silamɛw nka ni ala taala sɔnna an bɛ na nin tɔ lakurakuraya an filɛli kɛbagaw ye silamɛw minnu fɔla an ɲɛna sisan a y'a hakili to a la dɛ ala bɛ na an lajarabi ni nin dɔ bɛɛ ye o le kosɔn ala taala ko cogo di n bɛ na aw lajarabi ni hɛrɛ ye ani juguman i m'a ye ayiwa nin juguman nin o dɔ le fɔra nin ye dɛ siranya kɔngɔ nafolo nagasi saya ka tilan k'i ya foro bɛɛ la yiriden bɛɛ lajɛlen nagasi ala kumana n bɛna nin bɛɛ dɔ la a kan hali min yɛrɛ tɛ nin ye ala bɛ n'i lajarabi ni ko wɛrɛ min yɛrɛ tɛ fɔlen ninnu ye tuguni dɛ aa nka ni lajarabili lala adamaden kan a kan k'a kunbɛn cogo di silamɛw ni alaw taala sɔnna an da bɛna se olugu ma bi iznila o le kosɔn an y'an hakili to nin na an ye sɔn ala ye an y'a to ala ye n'o kɛla kɛ ala subahana wa taala a bɛ bɔda ɲuman di aw ma ee an m'a y'an ya ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ taga a ye alaw taala bɛ furu nɔgɔya mɔgɔ dɔw ye nka furu kɔnɔyɔrɔ a lajarabili bɛ na lajarabili bɛ na dɔw ta bɛ kɛ denko ye dɔw yɛrɛ ta bɛ kɛ den sɔrɔla nka den t'a dusu suma na nin bɛɛ lajɛlen ye lajarabili dɔ le ka bɔ ala subahana wa taala yɔrɔ la nka ala tɛ dɛsɛ ko la ala ɲɛ b'i la o ala b'i kumakan mɛn a b'i kɛyɔrɔ lɔn min b'i ka jɔrɔ la hami na ala subahana wa taala alaw taala b'a lɔn nka ala taala bɛna mumini filɛ nin dɔw mana la mumini kan mumini bɛna se k'a kunbɛn ni mun ye a bɛ n'a kunbɛn ni mun de ye a bɛ n'a di ala ma wa ou bien a bɛ n'a bosi ala la ka taga a bila ko wɛrɛ la dɛ ala taala de ko n bɛna a lajarabi bi shari wali kayiri ni tɔɔrɔ ye ani sɛgɛ ka tila k'a lajarabi ni hɛrɛ ye selibaga ka ca bi misiri kɔnɔ fo ka tɛmɛ a dan kan nka silamɛw ni alaw taala ka lajarabili la selila dɔw kan a y'u lahala filɛ bani u bɛ bori ka don dingɛ dɔw kɔnɔ u bɛ filankafoya baara daminɛ k'olu ta le ka teli k'olu ta ye shap shap ko ala ta ko ka suma o su ani tere ale le bɛ selila misiri kɔnɔ a bɛ kɛ safa safa joona la nka n'ala k'a lajarabi a t'a la ala kan dɛ a bɛ bori le ka don wo dɔw kɔnɔ nin tɛ gbansan ye dɛ nin ne ka nin kɛta hey a filɛ n ye dɛ n'o min tɛ a bɛ ta o bɛna yamaru ni mun ye ni filankafoya baara ye n'o kɛla don a bɛ ɲina ala kɔ ala b'a lɔn ko nin ta ye fɔndala ye ne ala ko t'a dusukun na a tɛ n fɛ dusukun na a tɛ n fɛ dusukun na a ta ye da dusukun t'a la dɛ o le kosɔn aw minnu ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah ko tigi si tɛ yen min bato bɛ mɔgɔ nafa fo ala ala ko n b'a lajarabi dɛ aw minnu bɛ tele ban misiri kɔnɔ a sɔnna ala ye a k'a to ala ye ala nana lajarabili dɔɔni la aw kan aw ɲinana ala kɔ ka bori ka don dingɛ kɔnɔ nin tɛ gbansan ye dɛ a ko filɛ n ye dɛ n ne ma la nin na dɛ o fɛnɛ bɛ mun fɔ o b'i bila filankafoya baara la o a kɛla baara ye e ya limaniya don e le ko i bɛ ala fɛ ala ko n b'i lajarabi lajarabili nana la ele kan o lon dɔw yɛrɛ a tigi tɛ taa misiri la a bɛ ɲina ala kɔ kɔlɔsi bɛɛ a bɛ ɲina a kɔ derekiba dɛnni bɛ to so kɔnɔ a bɛ ɲina bɛɛ kɔ ko min bɛ yen k'a fanga ka bon e ɲinana ala kɔ wa ala m'a fɔ a b'i lajarabi wa e silamɛw eh ala y'an dɛmɛ dɛ n'an sɔnna ala ye k'a to ala ye alahu tala bɛ bɔda ɲuman di anw ma dɛ silamɛya kana kɛ fɔ n b'o le fɔla n ya émission caman na an silamɛw ɲɛna fɔndala le cɛyala bi kɛwali dɔgɔyala ala mana min lajarabi ni dugu tilala ka ban i bɛ fɛn dɔ y'ale bolo dɔrɔn a bɛ don wo dɔw kɔnɔ ka dingɛ dɔw sogi k'a kɛ cogo dɔ la k'a kɛ ta hali lu dɔw yɛrɛ kɔnɔ ni dugu gwɛra n'a tigi bɔla a sibon na a bɛ duguma yɔrɔ filɛ n cɛ i senkɔrɔ yɔrɔ filɛ fɛn wuliman dɔ tɛ nin ye n cɛ kana tɛmɛ yan dɛ kana sigi yan dɛ ee cɛ o tuma ele ko la ilaha illallahu ele ma la ala la wa i wakali don ala la a to ala ye n'o kɛra alahu tala bɛ bɔda ɲuman d'i ma o le kosɔn ala ko a bɛn'an lajarabi n'an sɔnna ala ye ala b'an lajarabi lajarabili kana kɛ sababu ye ka limaniya bɔsi i la n'a ka limaniya bɔsi ele la o b'a yira k'a fɔ o ele ta kɛla fɔndala le ye nka e bɛ min fɔ da la wala a ma se dusukun na dɛ o le kosɔn an y'an jija an ye nin lɔn an ya diinɛ kɔnɔ ala b'an lajarabi ni juguman caman ye o a façon yɛrɛ ka ca min ye tɔɔrɔ ye min ye juguman yɛrɛ ye nka a kɛla min na alaw tala bɛna sigi a b'o tigi le filɛ i bɛna kɔ seri kɔ ni mun de ye n'a kɔ seri kɔra ni hɛrɛ alihamudulila silamɛw aw yɛrɛ y'a jate minɛ kɛ nabi ɲuman caman tɛmɛna dɛ ala k'u caman lajarabi dɛ nka u k'a di ala ma u sɔnna ala ye u k'a to ala ye ala tala k'a kɔ hɛrɛ k'u ma barika ye ani kɔrɔta ani jidi o le kosɔn a y'a hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ ni ala de kumana ka ban don a y'a hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ pour que ala subahanahu wa taala alaw tala bɛ bɔda ɲuman di anw ma cogo min na silamɛw alaw tala fɛnɛ b'an lajarabi ni hɛrɛ ye ani nɛɛma ala tala bɛ nɛɛma kɛ adamaden ye a bɛ nafolo di adamaden ma a bɛn'a filɛ o nafolo nin o est ce que o bɛna kɛ sababu ye k'i ɲinɛ ala tala kɔ wa ala bɛ nafolo d'i ma ala bɛ hɛrɛ k'i ye ka ko bɛɛ diya don i la ala ka nɛɛma min k'i ye nin ye ka nafolo min d'i ma nin ye alaw tala bɛ nin filɛ sisan ɔhɔn ka bonya min d'a ma nin ka wari min d'a ma nin a bɛna wari nin kɛ cogo di le a bɛn'a don ala ko sira la wa ou bien a bɛna nafolo nin ta a bɛ duɲɛ ɲini n'a ye ou bien a bɛna wari nin bɛ kɛ sababu ye k'i ka yɛrɛbaya dereke don a kan na wari nin bɛ kɛ sababu ye ka yaada dereke fɛnɛ don a kan na aa silamɛw n'a kɛla ten a gbɛlɛyara dɛ o le kosɔn ko an y'an hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ ala b'an lajarabi ni fɛn nin fila bɛɛ ye hɛrɛ ani hɛrɛ tanama hɛrɛ tanama an ka dɔɔnin fɔ aw ɲɛna o la ala fɛnɛ b'adamaden lajarabi ni hɛrɛ ye tuguni ka nɛɛma sugu bɛɛ lajɛlen k'i ye nɛɛma min dil'i ma alaw tala bɛna a filɛ sisan est ce que i bɛna nɛɛma nin i bɛna alaw tala barika la wa nɛɛma min kɛla i ye i bɛna ala barika la wa nɛɛma min kɛla i ye nin nafolo dil'i ma kɛnɛya dil'i ma dawula dil'i ma sara dil'i ma ɔhɔn o nafolo ni o dawula n'o bonya n'o karama min dil'i ma duɲɛ kɔnɔ est ce que a bɛna kɛ sababu ye k'i fili i yɛrɛ ma wa parce que dɔw bɛ yen n'u wulila ka nafolo u yɛrɛ bolo bi u bɛ fili u yɛrɛ ma yɛrɛbonya dereke bɛ d'u kan na yaada dereke bɛ don kan na n'o kɛla don alahu taala b'a ye ɛɛ ne ka bonya kɛ cɛ min ye ka karama kɛ cɛ min ye ka nafolo d'a ma o le kɛlen bɛ ka ne alahu taala sara nin sara cogo la wa e silamɛw an t'an hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ a kana k'i ɲɛ na ko alahu taala ka wari d'i le ma o k'e ka di ala ye le ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ laa nafolo min b'i bolo alahu taala bɛn'i lajarabi le o a k'a d'i ma a b'i lajarabi innama amwalukum wa awladukum fitna an ya nafolow an'an den mun dila an ma nin lajarabilifɛn don dɛ lajarabilifɛn belebeleba nafolo dil'i ma alahu taala bɛn'i filɛ ɔ i bɛna diinɛ dɛmɛ ni nafolo nin ye wa kɛnɛya yɛrɛ dil'i ma alahu taala ka kɛnɛya dereke min don i kan na o i bɛn'a ta ka ala bato n'a ye wa ou bien i bɛna ala subahana wa taala sɔsɔ n'a ye wa silamɛw n'ala ka hɛrɛ k'i alahu taala b'i lajarabi ya nafolo la i bɛna nafolo nin kɛ cogo di n'i k'a don hɛrɛ sira la ya nafolo b'i kisi sini kiyama kɛnɛ kan n'i k'a don diinɛ baara la alahu taala bɛ nafolo nin i b'a nafa sɔrɔ sini kiyama kɛnɛ kan nka hɛrɛ kɛla e ye nafolo dil'i ma nɛɛma dil'i ma e ala minɛ ka nɛɛma nin kɔse kɔ ni mun ye ni yɛrɛlabaya ye ni yaada ye aa n'o kɛla don aa an b'a lɔn ko hɛrɛ min kɛla e ye n'o kɛra lajarabilifɛn ye a ma se ka a k'e fili ala ma silamɛ ala mana bonya k'i ni karama k'i ye cogo cogo nafolo nin ala b'i lajarabila le kana to nafolo bɛ kɛ sababu ye i bɛ fili i yɛrɛ ma dɛ ala b'a dil'i ma i ye diinɛ dɛmɛ n'a ye ala b'a dil'i ma i ye arijinɛ san n'a ye nka n'i le ka nafolo nin ta k'a kɛ duniya ɲinifɛn ye don hɛrɛ ni nɛɛma min dil'i ma i ma s'a minɛ cogo la komi den ma se a minɛ cogo la don ala subahana wa taala alahu taala bɛna nafolo nin minɛ e la k'e lajarabi n'a ye cogoya dɔ la adamaden bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye o le kosɔn silamɛw an y'an hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ silamɛw ni alahu taala sɔnna an ka kuma minnu fɔli a ye jija kana kɛ filɛli ye o n'a ka mɛn a ye jija a y'a jogo dereke don aw kan na ni alahu taala sɔnna ni alahu taala ka wagati wɛrɛ yira an na bi iznila telewisɔn alibayani ɲɛfɛ an danna yɔrɔ min na an bɛn'a ta yen ka taga nin y'a balimacɛ abakari konate kumakan ye ka bɔ anyama